Salamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatu filɛbaga ani lamɛnbaga mali kɔnɔ mali kɔkan o bɛɛ lajɛlen ne folen don an bɛ ala tanu ka ala barika da sabu an b'o sanga la n'o ye mawuludu ye ala kira muhamadi bange kalo a nisɔndiya n'a farifoni n'a muyamuya bɛɛ senna ka sababuya bɔ kira muhamadu mɔdenkɛ la aseyidi serifu usumani madani hayidara ni ne yɛrɛ ko a ma ko jamanatigi k'a ɲini ala fɛ ni jamanatigi sijan ani kɛnɛya ani labanko ɲuman ala k'o koɲɛ kalifa a la a n'a ka denbaya ansaru cɛman a n'a musoman ka ɲɔ ani dɛmɛba bɛɛ lajɛlen de la mawuludu jama dunan minnu donna faso mali kɔnɔ k'a daminɛ haidara ka dunanw na fo ka taa bila groupement mɔgɔ bɛɛ lajɛlen de la an ka foli bi bɛɛ lajɛlen ye ala ye bɛɛ ɲuman don ala ka bɛɛ ɲuman segin ka t'i ka denbaya ni baarada ɲuman sɔrɔ ka san caman don an garisigɛ la an ka jɛ ka mɔludu kɛ o se bɛ ala ye ala k'o lati an kan an bɛ mɔludu kɛ dɛ walahi bilahi an bɛ mɔludu kɛ fo ka taa sa an bɛ mɔludu kɛ an t'a dabila maa si de anw nana jɛna a barika ala ye hakiliw donna an na k'an bɛ saya dafɛ tɔw ye ka sa an na se ka ɲuman kɛ ka juguman dabila ni ala sɔnna hakiliw dafara an ye miiriw kɛ ka taasiw kɛ k'a lajɛ mun ka ɲi an ma mun man ɲi an ma o dɔnnen bannen kɔ an fɛ ee n balimakɛ min ka di yan fɔ maa si de t'i bali dala kuma la mɛ n bɛna min f'i ye anw ye min minɛ an bɛ sa o kan i ka foyi de t'an b'o kan ala yɛrɛ ti sɔn fiyewu an ka bɔ nin taasira in kan o banna wa fɛn dɔw banna o fɛn dɔw bɛ daminɛ olu bɛ tɛrimine de minɛ ne hakili la serifu usumani madani hayidara a b'o de fɔ a ka kumaw la kuma caman a ko ale ko nana silamɛya walawalali min kama ko ala sɔnna k'o baara k'o kuncɛra hayidara bɛ kuma o kuma fɔ sisan i bɛ taa sɔrɔ a bɛ repetition de kɛ a ye minnu fɔ ka kɔrɔ a bɛ segin olu de kan kuma fila t'a da o kuma kelen jogo juguya ka dabila jogo ɲumanya o de ka waleya nin kuma kelen de bɛ hayidara da maa o maa ye hayidara kanu diɲɛ kɔnɔ bɛɛ y'a kumakan de mɛn ka tila ka tugu a la ka tila k'a kanu kumakan in de kama laadiriya ka sabati jogo juguya ka dabila nin kumakan kelen de b'a da kuma fila t'a da serifu usumani madani hayidara an ka foli b'i ye i n'i ka dunanw n balimakɛ n balimamuso an bɛ to k'a fɔ an ka kumaw kɔnɔ sisan ko jamanatigi e yɛrɛ jati min tulo bɛ ne na n'e min ɲɛ bɛ ne na e b'a dɔn serifu usumani madani hayidara an bɛ kuma ale ka ko la ka camanba de to yen n'o tɛ an tɛ se ka kuma kosɛbɛ jamanatigi de don adamaden bɛ kɛnɛya de ɲini i ka ɲɛnamaya kɔnɔna la si mana sɔrɔ cogo o cogo valɛri min bɛ si la dawula min bɛ si la o ye kɛnɛya de ye dɔgɔtɔrɔso jɔra miliyari kelen ani miliyɔn kɛmɛ wɔɔrɔ ne hakili la an ka perezidan amadu tumani ture ale de taara dayɛlɛli la cɛ a bɛ san caman bɔ koyi hali o don ko a y'a sɔrɔ minisiri de la sante min bɛ minisɛri kunna ɲɛ b'a la telewisɔn dɔ la n ma ɲinɛ kɔ a cɛ in ye o ye n fɛ hakili hakili bɛ jigin hayidara ka dɔgɔtɔrɔso in dayɛlɛli la o dɔgɔtɔrɔso kɔfɛ bamakɔ kɔnɔ yan mali kɔnɔ yan diɲɛ fan tan ani naani fɛ dɔgɔtɔrɔso joli jɔra ala ni hayidara sababu la jɔn de bɛ se k'a kɔnte kalanyɔrɔ joli jɔra jɔn de bɛ se k'a kɔnte ka nafolo mugu yɛrɛ bɔ k'a di jɔn de bɛ se k'a kɔnte hayidara yɛrɛ t'a da dɔn a b'a n'ala n'a kira cɛ hali a yɛrɛ t'a da dɔn dɔrɔmɛw dira finitigiw ma ani finitigi minnu tora muguda la fasoden ɲuman minnu binna muguda la fasojɔla minnu binna muguda la faso kanuna minnu binna muguda la olu ka denbaya minnu bɛ yan n balimakɛ miliyɔn kɛmɛ ani miliyɔn bi wɔɔrɔ ani miliyɔn duuru mali bɛɛ perezidan fara minisiriw kan resipɔnsabilite bɛɛ lajɛlen na e bɛ mɔgɔ kelen jumɛn dɔn mali kɔnɔ k'o delila ka nin ɲɔgɔnna kɛ ni serifu usumani madani hayidara tɛ mois de la solidarité tɛmɛna yan 2017 a tɛmɛnen kɔ ani ɲinan cɛ an t'a kalama k'a fɔ a bɛ ka kɛ o bɛ a tɛ ka kɛ an t'a kalama epi ne kelen tɛ dɛ e min tulo bɛ ne ɲɛ bɛ ne na e b'a kalama ko a bɛ ka kɛ wa a sababu ye mun ye serifu usumani madani hayidara an ko an bɛ bɔ ka dakuruɲɛ fila foli de k'i la i n'i ka mawuludu dunanw an'i ka denbaya ani gurupuman mɔgɔ bɛɛ lajɛlen u n'u ka dunanw k'a ɲini ala fɛ ala ye baara in daminɛ hɛrɛ ani kisi ani tanga ni wasa kɔnɔ cogo min na 2021 mawuludu ala k'a ɲuman ban hɛrɛ ani kisi ani tanga kɔnɔ ka san caman jira n'an ka jɛ ka fara ɲɔgɔn kan k'a kɛ n'an ko an bɛna an da don sɔrɔko la mawuludu yɛrɛ bɛ sɔrɔ min don jamana kɔnɔ ɛ ala ni kira mɛ minnu bɛ ka sɔrɔ kɛ a kan ka bɔ ka dɔɔnin fɔ sa minnu bɛ ka sɔrɔ kɛ mɔludu kama a kan ka bɔ ka dɔɔnin fɔ han hali n'an ma se ka mɔgɔ ta tɔgɔ ma vraiment mɔludu ni ce mɔludukɛlaw ni ce tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ la a bɛ san caman bɔ ni mɔludu ni mɔludu tɛ n'an bɔra an ka so sɔgɔma an bɛ taa sigi an ka feerekɛyɔrɔ n'an ka baarakɛyɔrɔ la sannikɛla tɛ na an bɛ tile tɛ min na wula ma sa an b'an ka minɛnw cɛ ka na so nka ni mawuludu de sera da la i y'a faamu b'a la san yɛrɛ mumɛ bɛɛ lajɛlen o musaka maa min b'o sɔrɔ kɔmɛrisi sira kan o de ka ca kosɛbɛ han serifu usumani madani hayidara jamanatigi ala k'i sara i kɛwale la i ka denbaya ka foli a bɛna kɔfɛ ni ala ni kira sɔnna kuranɛ haya dɔ bɛ yen i ka denbaya y'a da tile la jama ɲɛ kɔrɔ miiribaa ni taasibaa hakilitigi a ka hakɛ to ani hakilintan bɛɛ y'a ye k'a fɔ ni kuranɛ haya in kɔni a kɛnɛ a kɛnɛ kan jalaki de filɛ nin ye ko wa kana abuhuma ne hakili la nin ye tiɲɛ ye e ye dusukun ɲumanya min ta ka walidenw sɛgɛrɛ ala y'e denw kɔlɔsi n'o tɛ e ka denbaya ni ala ka kɔlɔsili tɛ serifu usumani madani hayidara an n'u bɛ ɲɔgɔn kan de su fara tile kan epi ne kan tɛ n kelen ma koyi an ɲɔgɔnna denmisɛnninw anw ni n'u bɛ ɲɔgɔn kan su fara tile kan epi diɲɛ fan tan ani naani bɛɛ lajɛlen de fɛ ni maa min ma se ka kuma e denw kan o dɛsɛra de ɲuman bolo ma ɲumanya bolo ma ni maa min ma se ka kuma e denw kan o tigi dɛsɛra de n'o tɛ o ma juguman kɛ dɛ an b'u ka ɲɛmɔgɔw fo n'u ka perezidan fo don ɲuman na ka fara denbaya tɔ bɛɛ lajɛlen kan minnu dalen bɛ yarabi ala k'u dayɔrɔ suma minnu jɔlen bɛ ala ka barika don u la ala ka si jan ni kɛnɛya d'u ma o kɔfɛ ka kɔrɔfɔ kuncɛ ni dɔ ninnu ye an bɛ dugawu k'u ye siga t'a la an bɛ dugawu k'u ye k'a ɲini ala fɛ ala ka si jan di dɔ ninnu ma si dawula an'a kɔrɔta an'a barika ye min ye o tɛ kɛnɛya ye wa ala k'u jɛ o la de pewu ala ka si jan d'u ma ala k'u dɛsɛ kɛnɛya de la pewu ala kan'u garisɛgɛ de fiyɛ u bɛ fɛn fɛn ɲini hɛrɛ la diɲɛ kɔnɔ ala kan'a d'u ma fo n'a sɔrɔla hayidara n'a ka denbaya da delila ka se mɔgɔ min ma fɔlɔ a ma deli ka kɛ maa maa bɛ ninnu nɛni k'u dɔgɔya i bɛ bag'u ma de n'o tɛ u m'a k'i la u m'a min u m'a bɔn ɲɛsiw la dɔrɔn u tɛ maa jaabi n bɛ bɔ ka n da sago f'u ma paseke u tɛna n jaabi o dɔrɔn an ka taa ni mawlidi ye fɔlɔ ni mawlidi ɲuman tɛmɛna ala ma kɛra ni ala ni kira sɔnna an ka kumakɛlaw bɛ yen nin kun ye vidéo kunkuruni dɔ ye fɔlɔ ala ka mawlidi tɔ ɲuman tɛmɛ hɛrɛ la salamu aleykum warahmatulahi taala wa barakatu a k'an bɛn diɲɛ waati wɛrɛ